Un'àtera operatzione de sos carabineris de sa cumpagnia de Bitti pro iscopèrrere chi aiat chircadu de uchìdere a Giovanni Cabua, sesantanove annos, ex vice-sìndicu de Lùvula, corfiu de una paja 'e fusiladas a curtzu de s'azienda sua su bator de làmpadas de su duamiza e batòrdichi, in localidade Nurai. Fertu a una pala e a unu bratzu, s'òmine fit istau sucursu e jutu a s'ispidale de Nùgoro in elicòtero. Custu manzanu, sos carabineris de sa cumpannia de Bitti, direta dae su capitanu, Fabio Saddi, e sos militares de sa cumpannia Iscuadrillas e Cassadores de Sardigna an arrestau sos chi diant dèpere àere chircau de ochìdere a Cabua. Sos particolares sunt istaus ispricaus custu borta 'e die in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa. In Sant'Andria sos carabineris aian arrestau un'allevadore de baranta chimb'annos chin s'acusa de aer chircau de uchidere s'ex vicesindicu. Sun cajonande problemas serios a sa circolatzione istradale ponende in periculu sos pedones, sos neulaches in sa pastera partitraficu de Carrera Brigata Tattari in Nugoro. S'artària de sos fundos e sas cambas ispartas s'an picau su locu in sas corsias de màrcia e oramai tocan fintzas sa carrotzeria de sas veturas chi bi tràbican. Sos pedones imbetzes, che sun cubaos dae sos neulaches, in perìculu de los investire. E est pejus puru cando cumintzat a iscuricare. Unu problema betzu chi in custu tempus impedit de trabicare in securesa sa carrera chi arribat pròpiu in denantis de Munitzìpiu. Bi cheret un'interventu prontu de sas autoridades cumpetentes pro pònnere in securesa una de sas carreras printzipales de Nùgoro ue b'at tràficu meda a de die e a de note. S'amministratzione noba at ereditau dae cussa betza unu muntone de problemas e de sicuru bi nd'at àteras de chistiones chi sun impinnende sa Giunta ghiada dae su sìndicu Soddu. Ma cussa de su decoro urbanu e de sa securesa de sos caminos depet èssere cussiderada una prioridade in d-una citade chi mescamente a manzanu est traficada meda. Amus retzibiu unu pore de sinzalatziones pro sa periculosidade de carrera Brigata Tàtari. Las ziramus a chie de dovere chin s'ispera chi cantu prima isorbat su problema. Chentza un'interventu istruturale chi destinet dinari a sos comunes de sa Sardigna de mesu, s'ispopulamentu diat poder diventare sa normalidade e non s'at a poder firmare prus. Pro cussu tocat de investire a su mancu chimbanta milliones de euro a s'annu pro dare unu benidore a sos sardos de sa Sardigna de mesu. Est sa proposta fata dae sos riformadores, chi pro mèdiu de sos ufìssios issoro ant ammaniadu un'ispètzie de Pianu Marshall pro custu territòriu de s'ìsula. S'ispopulamentu in custos zassos in sos ùrtimos annos est aumentadu e sos sìndicos che sunt istracos de lu nàrrere, si leghet in una nota de sos riformadores. Una boche de allarme chi sa Giunta regionale no intendet e non picat in cussideru. Sa classe polìtica sarda no at peruna cussèntzia de su de su disacatu chi est capitande, ca su dannu, cando est fatu, non s'at a poder prus rimediare, e morinde sos comunes minores de sa Sardigna de mesu diat mòrrere sa Sardigna intrega. S'ìsula, difatis, at registradu unu calu demogràficu de prus de nove miza abitantes petzi in sos ùrtimos chimb'annos, e sun mescamente sos zòvanos, iscrivene sos riformadores, chi si ch'andan a dolu mannu issoro. Sos zassos de sa Sardigna de mesu sun perdende abitantes semper de prus, mentres sos comunes de sa costera o a fùrriu de Casteddu nde sun balanzande semper de prus. Segundu sos riformadores sa Regione depet in presse fagher carchi cosa pro custu disacatu. Una prima initziativa urgente chi depet fagher sa Giunta regionale e chi sos riformadores sardos an zai abotzadu est de mudare sa manera de partire su fundu ùnicu in favore de sos comunes de sa Sardigna, chircande de favorire sos comunes de s'internu rispetu a cussos de sa costera chi nd'an prus pagu bisonzu. Àteras polèmicas pro sas terachias militares s'incras de sa richiesta fata dae su presidente Pìgliaru a su guvernu de pònnere a disponimentu de sos sardos ispiàgias chi como che como sunt suta a su controllu de sas fortzas armadas italianas. Sa lìtera chin sa cale Pìgliaru pedit a su sutasegretàriu De Vincenti de isòrbere sa chistione de sas terachias paret una brulla. E a lu nàrrere est Stefano Turris, cussizeri regionale de Fortza Italia Sardigna. A un'ala b'est unu pòpulu chi pedit sa possibilidade de gestire su territòriu suo, a s'àtera b'est unu cumpartu importante che a cussu de sa difesa chi lamentat sa dificultade de programmare atividades addestrativas e pro acontzare sas cosas si pedit de pòdere impreare duas ispiàgias. Si in custa manera su presidente Pigliaru pessat de satisfàchere sa volontade de autodeterminatzione de su pòpulu sardu e trancuilizare sa difesa, dat a bìdere chi est pròpriu unu diletante. In s'ìnteri, in sa chistione de sas terachias militares b'est sa possibilidade de fàghere unu referendum. Sos assòtzios indipendentistas e antimilitaristas sunt traballande a sas dimandas de pònnere in su referendum e tra pagu ant a cumintzare a collire sas deche mizas firmas netzessàrias. Est una rivulutzione tècnica sa chi est mandande a dainnanti su Nùgoro in custas oras. Medas sos cambiamentos in sa formatzione chi at jocau in su campionau s'annu passau. A pustis de sa cunfirma de Alessandro Cadau, oje sa sotziedade at fatu sas primas còmporas. E totus zòvanos. A cunfirma chi su progetu previdit de fàghere intrare prus zòvanos italianos e istranzos in sa formatzione. Su mercau de su Nùgoro l'est curande su presidente Michele Artedino, chin sa collaboratzione de su diretore isportivu Vittorio Tossi, cunfirmau dae s'annu passau, e de su consulente de mercau Francesco Cerulli. In sas ùrtimas oras, duncas, sunt arribbaos su centrocampista senegalesu classe novantases Abdou Fall, su centrucampista romanu Alessandro Biagiotti, classe novantachimbe, chi s'annu passau fit in s'Ostiamare, s'atacante Federico Alonzi, classe novantases, de Frascati, Su centrucampista romanu Jacopo Nuovo, classe novantasette, in fortza in su setore giovanile de sa Ternana. In difesa arribban Fabio Ferrara, classe millenovichentosnovantunu, chi in su campionau passau at jocau in su Sorrento, e Giacomo Pingitore, classe millenovichentosnovantases, difensore de sa Viterbese. In intro 'e chida sa sotziedade contat de tancare chin sas cunfirmas de Daniele Bianchi, Federico Boi, Roberto Cappai e Alessandro Puxeddu. Pro su portieri sun in tratativas chin Massimo Fadda de Silanus, classe millenovichentosnovantachimbe. Su Nùgoro at a cumintzare su ritiru su bintotto de trìbulas e pro tando s'allenadore Mariotti diat deper àere belle totu sos jocadores de sa formatzione a disponimentu. Custu manzanu at presentau sas dimissiones pro cajones familiares e impinnos professionales Pascale Mereu, responsàbile de su setore giovanile in sos ùrtimos bator annos.